ọ bụ isi kotere ebu ka ebu na-agba osimiri anọkatabeghị eri onye ọ na-ahụbeghị ụkwụ ya anya ọ bụ onye bu ihe isi ka ijiji na-achụgharị maka na onye na-enweghị ihe o bu n'isi enweghị ihe ọ na-akụwa ntị a dịkwa ọ na-abụ ọkụkọ bịa ọhụrụ o were otu ụkwụ kwụrụ onye goro ihe ọhụrụ ga-ebu ụzọ gụọ manual ka o wee mara ka ọ ga-esi wee ga-apị ya bụ ihe maka na ọ pịa pịhie ọ gbagharịma chọma onye ma anya ya mana ọ bụrụzie na onweghị onye ma anya ya ya bụ na ya bụ ihe emebiela etu ahụ ka ọ dị n'ụwa a onye ọbụla bịara ụwa kwesịrị ịma etu esi ebi n'ụwa mara na onye mere nke a na nke a ga-ezute ya onye mere nke a nke a ga-abịara ya mana onye mezie nke ọzọ emesịa nke ọzọ abịara ya mana o mechaa bụrụzie na ọ nọzighị ihe o metara na-eso ụmụaka ya maka na iwu mpalaka bụ na ọ ga-akwụrịrị anwụrụ kedu ka obi ga-adị gị na emepere gị anya n'ala mmụọ i wee hụ na ụmụaka ị hapụrụ n'ụwa na-ata ahụhụ njọ i metere ọtụtụ ndị mmadụ na-ata ahụhụ njọ nne ha ma ọ bụ nna ha mekọtara mgbe ha nọ n'ụwa ọ bụ ezie na nne na nna ha anọzi mana ụmụ ha bụzi ihe eji eze ekpe ekwere ebe ụfọdụ nọ na-eriri m uru maka ihe ọma nne na nna ha mere mgbe ha dị ndụ ụfọdụ achụọna aja elu chụọ aja ala mana ihe na-ebe ka na-ebe mgbe a gwara gị na a ga-eji njọ nke ndị bụ nna leta ụmụ ha na ụmụ ụmụ ha iche na egwuregwu ka a na-egwu ka iche na ọ bụ n'okwu ọnụ ya ka o ji dị mma mmadụ ịkwụba aka ya ọtọ maka ọ bụrụ na onweghị uru i ritere n'ịsụ akwa rite naanị aka ịdị ọcha ngwa chere ka m kọọrọ gị ofu obi ji maka anya ukwu wee gbufuo ọkpara nne ya ka naanị ya wee were ala nna ha niile otu nwanne o nwekwara ọ maghị na onye ọbụla ga-emecha nwụọ o chefuru na ụwa bụ onye mere ike ya ọ laa o gbufuo nwanne ya ụwa abata na ya o nweghịzi onye ya na ya na-azọ obi nna ya azọ mana o chefuru na dibịa gwọrọ ọzọ na ọzọ gburu dibịa na dibịa na-agwọ otolo ekomeghị ike ya n'elu ajọ obi emecha wee lụọ nwaanyị mụta ụmụ nwoke atọ obi atọọ ajọ obi maka na obi ya niile na-emezuorele ya ahụ ụlọ ole mma na aṅụrị mana o chefuru na ọ nyụbeghị nsị ụmụ ajọ obi ewee na-etolite n'ike na ebube ajọ obi lee ha anya obi atọọ ya ụtọ ha niile agụchala ụlọ akwụkwọ sekọndịrị o wee ruo otu ụbọchị nwa ya nke obere na nwoke ewee rịbọrọ elu ụha nọ be ha ka ọ kpachata ụha ha ga-ejije esi ofe ọ kpachakwanụ ụha ọ na-achọ ime nlọtu otu ụha nke kono n'elu ka ọ chọrọ ka ọ kpatuo aka ewere hie ya o wee si ebe ahụ bụrụ wee were isi landịa na blọk a pakịrị n'ukwu ụha ahụ isi esujaa etu a ka nwata si laa nwa ya nke diọkpara e duru n'odibo na-eme ọfụma abata nwa ụlọ gotesiere nne na nna ya ihe ọpụpụ ka ọ na-apụ nwee ihe mberede nke okporo ụzọ naanị ya bụ ihe nwụrụ n'ụgbọala ahụ esi etu a bulatara ya nna ya lie ya ọ na-eme ya n'ihu ọ fọzie naanị otu nwoke o ji ha ejiri gboo lụọrọ ya nwaanyị ka ihe ahụ lolu tara wee ghara ịrachapụ ka ofe nwa ya nwoke ahụ ewee mụta naanị otu nwa nwaanyị afọ ime emechie ajọ obi emechaa nwụọ nwa ya nwaanyị ahụ etolite arịọgide ya ka a hachie ya ọ jụ o sepụ aka lụghara di esizi etu a na-achọ nwa nwoke ga-anọchi ngwuru etu a ka ha si wee pụọ gaa goro nwa nwoke nwa nwoke ahụ bụzi nke nọchiri anya obi ị hụla etu esi ewepụ ọbara ajọ obi n'ezinụlọ ahụ ọ bụzi ọbara ya nọchiri ya bụ obi ala ahụ o che na ọ ga-eri ebighị ebi bụzi ọbara ọ na-amaghị bụzi ihe bịara nọchizie anya na-erizi ya nwanna agakwana ya m ntị ala a nọrọ n'anyị abịa ala a ga-anọkwa n'anyị alaa n'otu ala ka a ga-atụnyekwana anyị ma anyị laa ndị ala a tara isi ha akarịkwana ala ọbụla ị na-amaghị n'ebe oke dị agakwana egburu ogirisi jee arụ n'ihe na-edoghị gị anya ọ bụkwa onye na-arụ ala ka ala na-arụ ala nwanne gị ahụ maọbụ onye agbata obi gị ahụ ị na-azọ ọ bụrụkwa na o doghị gị anya hapụkwa ya ka i si wee hụ ya ejikwala na asị wee tụfuo ndụ gị ị nwụkwa ala ahụ ga-anọkwa ndị ọzọ pụtakwa ụwa ha hụkwa ala ahụ anaghị ekwuchitekwara ala ọnụ ya ọ bụkwa ala jikwa aka azọ onwe ya mgbe ala ahụ kulie ịzọ onwe ya asịkwara na ụmụnna dị arụ tuo na gị ọ bụkwa ya ka mmiri ide ji wee sị na ya ha na-asị onye na-akọchi ama ya akọchikwala na mgbe ya bịara ya akparụ ezi ama ya n'ebe o si wee gaa ntị adịkwa ya gazie